o kɔfɛ an bɛ sun tɛ lamɛnbaga bɛɛ lajɛlen fo an bɛɛ don kiramantɔya la an b'aw fo n'dinɛdenw ka foli ye n'o ye asalamu alekum warahmatulahi wabarakatuhu o kɔfɛ aw bisimila ko kura aw ka emisiyɔn mandi kɛnɛ kan n'o ye sigida kunnadiya ye bi an ka maa welelen min b'an bolokɔrɔ o ye alustazu mahamɛdi jara ani mɔgɔ min bɛna ɲininkali ka kun tɛ a la o ye sali danbele ye aw ka emisiyɔn tako wɔɔrɔnan kɛnɛ kan tɛmu kan tɛmu min ye furusa ye an ka karamɔgɔ welela an b'a bisimila kɛnɛ kɔnɔ alustazu mahamɛdi jara asalamu alekum warahmatulahi wabarakatuhu an ka emisiyɔn tɛmɛnen na an kumana furusa kan an ye baabu caman fɔ a la emisiyɔn tɛmɛnen na an bɔra baabu min na n'o ye furusa sababuyaw ye furusa sababuyaw kɔnɔna na an jɔla ka sinsin yɔrɔ dɔ kan n'o ye sosiyete ka nivo ye sababuya minnu bɛ yen sosiyete kɔnɔna na n'o bɛ furusa lanati an tun b'o kɔnɔna na kɛrɛnkɛrɛnya na n'o ye nata nata boloma ye k'a fɔ furusa sosiyete kɔnɔna na nata bɛ furu caman sa nata dun dɔnnibagaw ni kiraw ka jatew la o caman y'a jira k'a fɔ nata tɛ fɛn ɲɛnama ye nata min ka ɲi o de ye fɔ nata lahara la sinɔn diɲɛ nata o bɛ na ni faantanya ye a bɛ na ni dɛsɛ ye a bɛ na ni fɛn ɲinini ye fɛn min bɛ yen n'a sɔrɔli man nɔgɔ parce que diɲɛlatigɛ la mɔgɔ nata tɛ fa diɲɛ na o kɔfɛ an b'an ka karamɔgɔ ɲininka n'o y'an ka mɔgɔ welelen ye sa nata kɔfɛ sababuya wɛrɛ bɛ furusa la wa sosiyete kɔnɔna na an bɛ ala taala tanu k'a barika da ka so ala ka an n'a ka so dun an n'a ka so ani mantɔn fɛn o fɛn bɛ yen Minnu ye u sen da a sennɔ la fo ka taa se alikiyama jɔdon ma sali danbele i ka ɲininkali in o n' o de ye k'a fɔ n'o y'a sɔrɔ sababuya wɛrɛ fana bɛ yen ka fara nata kan sababuyaw la n' ko sababuya minnu donnen bɛ kafo yɛrɛ kɔnɔna la sigida tɛmɛnen an kumana nata kan hakilimaw olu ye kuma min fɔ a la an ye dɔ fɔ o la ala kira sɔrɔ sa a ye laadikan min fana di mm-hmm. nata kibaruya la an ye dɔ fɔ o la ni an tilala o la mm-hmm. nata filanan min bɛ yen mm-hmm. ni an bɛna boli o kan sisan o de ye alijahalu bitakafati alihayati azawujiya o de ye maa fan caman fana bɛ yen olu bɛ don furu la k'a sɔrɔ furu yɛrɛ kɔnɔna la esperansi minnu bɛ yen u tɛ foyi dɔn a la u tɛ foyi dɔn furu kibaruya la ka don furu kɔnɔ k'a sɔrɔ i tɛ foyi foyi dɔn a la o de ye k'i yɛrɛ kuma dɔ la i n'a fɔ sosiyete bɛ cogo min na bi mhm. denmisɛnninw minnu bɛ furu mhm. a cɛman fara a musoman kan tɛlɛman diɲɛ kɛlen don k'u la okipe mhm. ɛntɛrinɛti kɛlen don k'u la okipe telewizyɔn kɛlen don k'u la okipe finaliman denmisɛn ka dɔgɔ denmisɛn bɛ taa sigi mɔgɔkɔrɔba kɛrɛfɛ ka se ka baro kɛ ni mɔgɔkɔrɔba ye musa ka se k'a bilasira furu kibaruyaw la walima ka se ka baro kɛ ni teriw ye teri minnu delila ka furu kɛ ka tɛmɛ ni esperansi b'u la muso kelen don muso kelentigi don wala filatigi wala sabatigi yɛrɛ don nka a ye furu kɛ a ye san tan sɔrɔ furu la a ye san mugan sɔrɔ furu la ka gɛrɛ o la hali ni teri don Ka se ka ɲininkali kɛ e min ma deli ka furu i tɛ foyi dɔn a la dɔnku ka gɛrɛ u la ka taa esperansi ɲini u fɛ ka dɔnniya ɲini u fɛ o dɔgɔyara dɔnku finaliman a tora mun ye sisan dɔnku telewizyɔn o de kɛlen don k'an la okipe ɛntɛrinɛti o de kɛlen don k'an la okipe telefɔni o de kɛlen don k'an la okipe finaliman an bɛ n'o y'a sɔrɔ ɲɛnamaya yɛrɛ sisan min kɔnɔ ni o de ye furu ye ka furu esperance ɲini k'a sɔrɔ dɔnniya min b'a la kodɔn min b'a kɔnɔ an y'o perdre al jahal mɔgɔ caman bɛ don furu la k'a sɔrɔ esperance ye kɛmɛ bɔ kelen t'u la cɛ fara muso kan o tuma ni aw donna furu la o cogo la an ma sigi maakɔrɔba kɔrɔ min bɛ se ka bilasirali di aw ma i ma sigi teri kɔrɔ esperansi bɛ teri min na ka se ka e bilasira i ka furu lahalaw la karisa n'i donna furu la i ka kan k'a kɛ tan i ka kan k'a kɛ tan o ka bɔ a la mansaw fana olu fana jɔyɔrɔ ye jumɛn ye mansaw fana ɲinɛna u ka dewariw kɔ fɔlɔfɔlɔ mansa tun b'a den lasigi mansa musoman a b'a denmuso lasigi a b'a fɔ a ye n'i furula i b'a kɛ tan i b'a kɛ tan i b'a kɛ tan i bɛ muɲu i bɛ sabali i bɛ nin kɛ i bɛ nin kɛ sɔn nin ma kana ban nin ma kana ban nin i bɛ muɲu cɛ kɔrɔ i b'a kɛ tan donc mansa musomanw tun ka baara ye o ye mansa cɛmanw fɛnɛ mhm. siga foyi t'a la u n'u denkɛw bɛ sigi u bɛ furu kibaruya fɔ denw ɲɛna nka lakin denw olu mago bɔra mansaw la tan tɛ olu bolo ka sigi mansaw kɔrɔ mansaw yɛrɛ fɛnɛ olu fɛnɛ ɲinɛna denw fɛnɛ kɔ olu fana ma o intéressé denw ka lamɔ la ka taa se fo ka taa u taa den lasigi k'a fɔ k'i bɛ ladilikan d'a ma furu lahalayaw la dɔnku nin kɛra sababuya belebeleba ye sababuya min b'a la n'o y'a sɔrɔ l'expérience manqué furu ɲɔgɔn fila ni ɲɔgɔn cɛ cɛ ale kɔni bɛ furu dɔrɔn k'a fɔ n sera furu ye wari bɛ n kun ka muso furu n bɛ se k'a balo a banna expérience wɛrɛ t'a la muso fana bɛ furu a ne kɔni sera furu ye n bɛna furu cɛ ma ne sera den sɔrɔ n bɛ nin kɛ tan n bɛ nin kɛ tan k'a sɔrɔ expérience kelen t'a fila si la o tuma ni aw furula ɲɔgɔn ma o cogo la expérience tɛ cɛ la a tɛ muso la yala o furu bɛ bɔ kari la ka tɛnɛ sɔrɔ a tɛ bɔ kari la ka tɛnɛ sɔrɔ ka d'a kan muso ka kan ka muɲu yɔrɔ min ka sabali yɔrɔ min muso t'o yɔrɔw dɔn dɔnku ale dɛsɛra ka ka sabali cɛ fana bɛ yen cɛ fana man kan ka misɛnya kojugu yɔrɔ bɛɛ lajɛlen na dɔnku cɛ fana bɛ misɛnya ka misɛnya ka misɛnya ni muso ye ko fitinin kan ale ka kan ka pan fɛn fɛ ale tɛ pan si kunna ale ka expérience t'a la a tɛ foyi dɔn furuko la cɛ ka kan ka muɲu yɔrɔ dɔ la i n'a fɔ muso fana ka kan ka muɲu yɔrɔ dɔ la cɛ ka kan ka ko dɔw dɔn k'u faamu cɛ man kan ka sɛgɛsɛgɛli kɛ ka sati yɔrɔ dɔ la cɛ man kan ka misɛnya ka taa se fɔ cɛ k'o faamu furu kɔnɔ muso fana bɛ yen i man kan ka cɛ ka dan sago ka se yɔrɔ dɔ la e ka kan k'i yɛrɛ kolo cɛ ye yɔrɔ min na i ka kan ka magaya cɛ bolo yɔrɔ min na i ka kan ka occuper fɛn minnu na cɛ bolo e ka kan ka olu kɛ ka e sɔrɔ furu kɔnɔ o si tɛ o de kama ni furu kɛra bi i b'a ye k'a fɔ mɔgɔ caman bɛ muso caman bɛ yen ni furu kɛra a bɛ ye fɛn fɔlɔ fɔlɔ min na ko ka baarakɛden ta ka d'a ma baarakɛden bɛ ta ka d'i ma cɛ fɛ mun kosɔn ka se ka e lafiya e ka furu kɔnɔ nka balima Baarakɛden in de bɛna tila ka e furumuso k'e ka baara bɛɛ lajɛlen kɛ e ka kan ka fɛn o fɛn kɛ i cɛ ye bonya kɔnɔ karama kɔnɔ baarakɛden de bɛna o bɛɛ lajɛlen kɛ baarakɛden tara ko k'i dɛmɛ de nka n'a fɔra ni cɛ bɔra baarakɛyɔrɔ la a mago bɛ koliji la baarakɛden bɛ bila ka cɛ ka koliji bɔ ka taa sigi muso sigilen don ni cɛ bɔra koliji la a mago b'a ka dumuni na baarakɛden bɛ bila taa karisa ka dumuni ta ka n'a ye Baarakɛden de bɛna dumuni sigi baarakɛden de bɛ cɛ ka so kɔnɔna furan k'a jɛ baarakɛden de bɛ cɛ ka fini ko ale de bɛ hali cɛ ka dilan baarakɛden de bɛ nin bɛɛ lajɛlen fɛnkɛ o tuma ni o cɛ masina n'o y'o baarakɛden ta k'o furu yala o bɛ bali maa la wa ka d' a kan Baarakɛden de jɔra a ka fɛn bɛɛ lajɛlen kɔrɔ expérience foyi tɛ muso muso ka kan ka occuper cɛ la ka se cogo min na ale kɔni hakilila muso baarakɛden kɔni ye jɔn de ye baarakɛden de kan aw kɛ ninnu ye e ka devoir de ye e ka kan ka ninnu waleya a t'o dɔn o de kama baarakɛden caman nana furumusow ka pilasiw ta ka bɔ u bolo ka d'a kan cɛ mago bɛ fɛn min na baarakɛden de b'o kɛ cɛ ye cɛ mago bɛ dususuma la hali ni tuma dɔ la ni cɛ banana muso tɛ se ka okipe cɛ la kɔmi fɔ baarakɛden de bɛ to cɛ dala taa ka segin na karisa i mago bɛ mun de la i mago bɛ ji de la wa i i ka fura tara wa i ka nin kɛra wa i ka nin kɛra wa baarakɛden de bɛ okipe nin bɛɛ lajɛlen na nka muso kɔni bɛ yen dɔrɔn ale ta tora da ka sunɔgɔ dɔrɔn a banna ale yɛrɛ fɛ k'a fɔ k'ale bɛ furu de la Dɔnku ɛsiperansi kelen a tɛ yen o tuma baarakɛdenw sonaw la olu ye furumusow ka plasiw ta ɔ ni cɛ bɔra baarakɛden nɔfɛ ko baarakɛden furu mankan bɛ wuli fan bɛɛ bɛ kɛ mankan ye ko baarakɛden ko cɛ ye n janfa k'a ma taa mɔgɔ wɛrɛ ta ko n ka baaraden e dun ye plasi d'i ka baaraden ma e de y'i ka plasi d'a ma dɔnku muso ni baaraden y'i ka plasi ta baasi foyi t'a la cɛ o cɛ masina O kan ka o baarakɛden masina furu a ka kan ni furu ye ka d'a kan o baarakɛden furu ɛsiperansi bɛ o de la i y'a faamu dɔnku nin yɔrɔ yɔrɔ min b'a la n'o y'a sɔrɔ la a kɛlen bɛ fɛn fɛn min n'o y'a sɔrɔ a kɛlen bɛ ka degun kɛ sosiyete kɔnɔ kosɛbɛ furu ɛsiperansi o manke o dɔnbaliya furu kɔnɔna la Dɔnku o kɛra sababu ye ni furusa cayara o de ala taala b'i ka to hal yastawi lazina yalamuna walazina la yalamuna yala k'u bɛ kɛɲɛ wa maa min bɛ a dɔn ani min t'a dɔn k'olu fila bɛ kɛ kelen ye wa abadan mɔgɔ min bɛ furu ɛsiperansi bɛ mɔgɔ min na furu la a bɛ cɛ minɛ cogo dɔn a bɛ se ka cɛ bonya a bɛ muɲu cɛ kɔrɔ a bɛ sabali cɛ kɔrɔ a bɛ nin kɛ cɛ ye k'i da cɛ kɔrɔ ni cɛ bɔra baarakɛyɔrɔ la cɛ bɛ ka cɛ kan ka bɛrɛbɛrɛ cɛ ni dusukasi bɔra baarakɛyɔrɔ la a sɛgɛnnen bɔra baarakɛyɔrɔ la sugu kow ka ca baarakɛyɔrɔ kow ka ca cɛ ni hakilila minnu bɛ bɔ yen ka na a degunnen don a farikolo sɛgɛnnen don a sɛgɛnnen don a hakili la o tuma na muso de kan ka kɛ so kɔnɔ ka se ka cɛ lahakilisigi ni cɛ bɔra baarakɛyɔrɔ ka na i bɛ boli k'a kunbɛn k'a bɛrɛbɛrɛ o y'a sɔrɔ e yɛrɛ y'i ko k'i jɛ pas mhm. k'i ka fini ɲuman don fini min b'a la cɛ y'i ye don fɔlɔ min na n'a ɲɛ bɔra i fɛ mhm. i b'o fini kalitew don ka cɛ makɔnɔ k'i kasa diya ni cɛ nana i k'a bɛrɛbɛrɛ ka ji d'a ma mhm. ka segin ka ɲɛ ka koliji d'a ma a ka dumuni ko min ka d'a ye k'o tobi k'o bil'a ye ka surupirisi k'a ye e alihamdulila n'o kɛra bɛɛ yala o cɛ yan n'o ka muso wɛrɛ o bɛ gɛlɛya dɛ nka ni cɛ jatigɛlen bɔra baarakɛyɔrɔ la a bɛ a bɛ kamanagan min b'a da la a bɛna kamanagan wɛrɛ de sɔrɔ a bolo so kɔnɔ min ka bon ka tɛmɛ baarakɛyɔrɔ ta kan a bɛ lafiya wa a tɛ lafiya tɛ lafiya o tuma nin kɛra sababuya belebeleba ye dɔnbaliya kama mhm. an ka furuso kɔnɔna la an t'a dɔn wa an t'a ɲɛɲini k'a dɔn o kama maa caman ka furu a taara dan sali na cɛw fana b'o cogo kelen na koyi cɛ min fana bɛ yen min bɛ se ka muso nɛgɛn ka hinɛ muso la ka muso bɛrɛbɛrɛ ka sɔrɔ ala kira sɔrɔ salam a ko istawusu binisai khayira a ye a ka mantɔnw ladi a ye musow minɛ ni hinɛ ye a ye hinɛ u la a ye makari u la n'i ko k'i bɛ muso ka fɛn bɛɛ lajɛlen ta k'a minɛ i sɔnin kɔrɔ aa ko furu caman bɛ sa dɛ ala kira de salallahu salam fa innahunna holikna min dili'in awaj ko muso ninnu dara ka bɔ galakakolo la a gɔlɔnlen don i y'a faamu n'i ko k'i b'a tilen dɔrɔn k'a bɛ kari k'a karilen ye jumɛn ye o y'a furu sali de ye dɛ o tuma ni e ma se ka hinɛ muso la ka makari a la k'a tɔbɔtɔ k'a bɛrɛbɛrɛ muso ka fili tɛ ban kuma bɛ muso bɛ fili a bɛ fili a bɛ fili nka o de kama kodɔnna dɔ ko ma a ko karisa

ka na ni kɔgɔ ganana na la o bɛ k'a dama problème ye ni fini ma ko ka jɛ don min o bɛ k'a dama problème e ka samara sɛgɛnnen ma jɔsi o bɛ k'a dama ayi e ka i ɲɛ tɛmɛ o dɔw kan ni kɔgɔ ganana na min na don min a delila k'a tobi ka ɲɛ ka tɛmɛ komi a delila k'a tobi ka ɲɛ bi kɔgɔ wolola a bolo e man ka kuma fɔ a dun ko min fɔ i b'a fɔ aa karisa i ka bi na diyara dɛ o de ka di muso ye ka to k'i ka to ka muso filɛ ten o ka di muso expérience belebeleba ye min kɛlen don ka cɛw fana jɛ bi n'i ye muso ye dɔrɔn don dɔ la dɔrɔn e k'i sigilen to o y'a sɔrɔ a parilen koɲuman don a kasa ka di e k'i sigi ka to k'a lajɛ k'a lajɛ k'a lajɛ k'a lajɛ fo a k'a dɔn ka fɔ karisa bɛ k'a lajɛ n'a y'o sanu sɔrɔ Aw e ka e dun ka filɛ mun na ka tiɲɛ bɛ i ɲɔgɔn tɛ muso to da yɔrɔ sɔrɔ hali n'o y'a sɔrɔ i ye ko ba kelen de kɛ muso la o yɔrɔnin to o dimi bɛ se ka dibaɛrɛ ten ayiwa ka to k'a sigilen lajɛ dɔrɔn ka to ka bagan ma k'a lajɛ dɔrɔn a b'i lajɛ fo a bɛ sɔmi karisa bɛ ka lajɛ a b'i ɲininka karisa ko tuma mun de kɛ e bɛ ka lajɛ ko non muso t'i bɔ sa e ɲɔgɔn tɛ yen i ɲɔgɔn ka dɔgɔ non nin cogo in de b'i la sa n ko i ka nin de y'i diya ne ye non i ye nin min kɛ o de y'i diya ne ye o bɛ ne non nin de ka di ne ye n'o kɛra dɔrɔn walahi i b'i muso i b'a ko k'a don i kaman kɔrɔ hali n'o y'a sɔrɔ waraba de don i y'a faamu donc o yɔrɔ in expérience sɔrɔbaliya cɛw fan fɛ ani musow fan fɛ a kɛra sababu belebeleba ye n'o y'a sɔrɔ furu duman caman bɛ furu minnu tun kan ka diya tama tama tama nka a furu bɛɛ lajɛlen tilala ka laban saya de la mun na Ka da a kan expérience ye cɛw manke expérience ye musow fana manke an bɛ ala taala deli expérience ɲuman ala k'a di an ma nin yɔrɔ in fana na mɔgɔ fan caman bɛ maloya ka ɲininkali ninnu dɔw kɛ or que fɛn don i ka kan ka ɲininkali kɛ muso ka kan ka mara cogo di muso ye mɔgɔ qualité façon jumɛn ye mun ni mun de ka kɛ muso ye i y'a faamu donc n'o kɛra bɛɛ mɔgɔ bɛ sɔrɔ min b'i bilasira muso fana ka kan kana maloya ɲininkali kɛ o de kama an ka mɔgɔkɔrɔbaw u tun ye laada dɔ sigi sen kan nka a tilala ka taa wolo fɛn wɛrɛ la mɔgɔ ma segin min ye ka ka laada in silamɛya kɔni n'a ye laada min sɔrɔ laada ɲuman min sɔrɔ yen a b'o sabati baasi tɛ o ka ɲi dɔw mɛ tɛna o laada jumɛn ye maɲamaganko fɔlɔ maɲamaganw tun bɛ sigi npogotigiw ka furuso kɔnɔ mun na ka se k'u lakalan fɛn caman na ka fɛn caman fɔ u ɲɛna k'u bɔ fɛn caman kala ma furuso dɔgɔkun kɔnɔna la cɛ bɛ minɛ tan de nin man ka kɛ cɛ la nin man ka kɛ cɛ cɛ bɛ minɛ tan i yɛrɛ kolo cɛ i yɛrɛ maya a ye sɔn a ye kana ban a bolo sabali a kɔrɔ i y'a faamu dɔw tun bɛ muso kalan ni fasɔn de la a tilala k'a bayɛlɛma ka bɔ o la ka taa n'a ye sira wɛrɛw fɛ sira minnu bɛ sariya fɔɲɔgɔnya olu minnu donna a la olu kan ka sama ka bɔ a la Sariya ta minnu b'a la n'o ye ka muso bilasira k'a la ka sira ɲuman don a kɔrɔ cɛ minɛ cogo la ka cɛ topoto mɔgɔ kan ka don olu la ka se olu don ba la o kama mɔgɔw kan k'a ɲɛɲini k'a ɲɛdɔn comme ça expérience bɛ se ka sɔrɔ furu la yan'i ka furu kɛ waati min na so e donna furu la o waati tɛ i ka expérience sɔrɔ waati ye dɛ dɔnku i ka expérience sɔrɔ ka sɔrɔ e ma don o tuma n'i donna o y'a sɔrɔ expérience bɛ e la ni cɛ ɲɛ cogo cogo cɛ mana waraya cogo cogo muso e ka kɛ e ka kɛ kungokolon ye kungokolon min bɛ wara mara wara mana waraya cogo cogo a marayɔrɔ jumɛn kungo na tɛ ni cɛ kɛra tasuma kami muso e ka kɛ ji suma ye tafagaji i y'a faamu dɔnku muso ka kan ka kɛ tan ncɔn dɔnku cɛ fana ka kan ka kɛ tan dɔnku bɛɛ lajɛlen ka kan ka ɲɔgɔn gasi sigi ka ɲɔgɔn makoto ka ɲɔgɔn topoto ka pan ɲɔgɔn ka erreur fitinin kunna n'o kɛra bɛɛ dɔnku hayatu zawujiya a bɛ diya a bɛ ɲɛ an bɛ ala taala deli ala k'an bɛɛ son o la imamu an b'i fo i ka labilali sarali in na o kɔfɛ an bɔlen kɔfɛ eh, furusa sababu filanan na sosite kɔnɔna na sa an bɛ ɲininkali min kɛ sababu wɛrɛ bɛ yen min ka fara ninnu fila kan wa alhamdulilahi Nka siga foyi t'a la an kɔni sababuya min ye kafo yɛrɛ kɔnɔna sababuya ye a ka ca an ye fila de fɔ a la nka n'an bɛ sabanan fɔ o de ye alistimawu li akwali alwushati o de ye samaranintigiw ka samaranintigiw kow lamɛn k'u ka kuma don ba la samaranintigi ye jɔn ye mɔgɔ min bɛ taama cɛ ni muso ni ɲɔgɔn cɛ ka taama cɛ ni muso ni ɲɔgɔn cɛ a bɛ nin ka kuma lamɛn a bɛ taa a bayɛlɛma nin ye a bɛ nin ka kuma lamɛn a bɛ taa a bayɛlɛma nin ye dɔnku ni aw y'o kuma ninnu ta ka ba don o la dɔrɔn hala aw tɛ lafiya a ka furuso kɔnɔ ka to ka ɲɔgɔn kɔfɛ kuma lamɛn karisa de y'a fɔ ne ma tan karisa y'a fɔ ne cɛ de ye karisa ye a ye nin fɔ i ma tan karisa de y'a fɔ ko e y'a fɔ tan tɔ aw ka to ka ɲɔgɔn ka kumaw lamɛn ka walima ko dɔ kɛra muso la cɛ ye ko dɔ kɛ muso la muso a dusu kasira a wulila ka taa se mɔgɔ dɔ ma ka t'i ka kibaruya fɔ o ye muso i jan to i yɛrɛ la ni cɛ ko tɛmɛna i n'i cɛ ni ɲɔgɔn cɛ ni a ye ko k'i la min y'i dusu kasi a fɔ yɔrɔ woloma dɛ a man ka fɔ bɛɛ ye a tɛ fɔ bɛɛ ye i kan k'a dɔn ne bɛ taa n ka kibaruya fɔ jɔn ye mɔgɔ i bɛ taa fɔ maa ye min b'i dusu saalo mm. k'i hakili latigɛ k'i hakili sigi k'a f'i ɲɛna mm-hmm. a n'i y'a ye cɛ ye nin k'i la a ma dabɔ juguman kama sa e fana sa e ka pan nin dɔw kunna sa nin bɛɛ tɛ ko ye mɔgɔ b'i tɔɔrɔ ko min kan mm. i bɛ taa fɔ o tigilamɔgɔ ɲɛna i bɛ maa min dɔn ko maa ɲuman don mm-hmm. sigida la maa ɲuman don balima kunda maa ɲuman don teri kunda i bɛ se k'a fɔ o ɲɛna mɔgɔ ɲumanw dɔnnen don o tɛ fili mm-hmm. Nka e mana taa fɔ mɔgɔ sugu bɛɛ sugu bɛɛ ɲɛna maa tɛ woloma ka bɔ maa la i taara fɔ i terimuso dɔ ɲɛna e ne cɛ nin kɛ e de bɛ sɔn a ma ne cɛ tɛ se k'a ɲɔgɔn kɛ n na e de bɛ sɔn e diya yɛrɛ fɔ e yɛrɛ tɛ muso o tuma e tɛ muso de ye wa i t'i ka musoya yɔrɔ jira wa f'i k'a dɔn ka fɔ k'i ye muso de ye e ye muso de ye sa kɛ muso ye sa e bɛ to fɔ i tɛ u b'i bilasira k'a sɔrɔ a ɲɔgɔn ba kelen bɛ kɛ terimuso yɛrɛ la sugu taa siraw la musow bɛ taa n'u ka problème ye k'a fɔ suguda la sugu siraw la o tɛ problème fɔ yɔrɔ ye fɛn min mana tɛmɛ e ni cɛ ni ɲɔgɔn cɛ o t'o fɔ yɔrɔ ye ko min mana tɛmɛ aw ye cɛ o t'o fɔ yɔrɔ ye sa i ka kan ka mɔgɔ de ɲini mɔgɔ min basigilen don min ye diinɛ mɔgɔ ye min ye maa hakili ɲuman ye sigida la mɔgɔkɔrɔba don walima expérience b'a la furu la walima i balima ɲuman don wuli ka s'a ma karisa n'o y'a sɔrɔ i m ma fɔ sɔrɔ dɛ k'a sɔrɔ i ka kan ka fɔlɔ min na i yɛrɛ man kan ka bɔ n'a ye o de kuma yɛrɛ o de ye p yɛrɛ fɔlɔ fɔlɔ kana bɔ n'a ye cɛ wo muso kana bɔ n'i ka kuma ye muso ye nin k'i la y'i de a y'i tɔɔrɔ a ye nin k'i la kana taa n'a yɔrɔ la dɛ a y'a ji aw fila ni ɲɔgɔn cɛ a lasegin bonya kɔnɔ karama kɔnɔ karisa e ye nin kɛ nata ma diya ni ma bɛn nin ma dɛ n'i tun y'a kɛ o de tun kɛ o de ala ka sɔrɔ sa la o de y'a ka taa wolo i mana ko ka ala kɛra tun sɔrɔ sa la a tɛ ni mɔgɔw ɲɛna k'i a b'i weele kɛrɛfɛ karisa n'i tun y'a kɛ o de tun kɛ tun ka e ye nin kɛ tan nin nin t'a kɛcogo donc cɛ ka muso weele bonya la kan'a bila e kɔnɔ k'a fɔ ko e de ye cɛ ye e de b'aale sanfɛ ayi i yɛrɛ majigin a weele bonya i k'a weele sutura la karisa e kɛ mun sa kana to ka sɔn ne ma sa i kelen n'a kelen n'a ye fili kɛ kɛnɛ ma a weele kɛrɛfɛ a weele so kɔnɔ soju la kuma a fɛ ni nɔgɔya ye ni majigin wala n'i y'o kɛ muso la dɔrɔn' sigi b'a mara i y'a faamu ɔ muso fana don a a tɛ n'a fɔ cɛ tɛ ko kɛ muso la koyi walayi cɛw b'a ba den de kɛ o tuma ni cɛ fana y'a kɛ e la don min a y'i dusu kasi e man kan ka bɔ n'a ye kɛnɛ ma a ye cɛ makɔnɔ n'i ye dusukasilen don a makɔnɔ n'a bɔra baarakɛyɔrɔ la fɛn o fɛn kan ka k'a ye o k'a ye koyi i nisɔndiya a kɔrɔ nka wuli ka n'i ɲɛ tigɛ k'a biri a ye ko dɔ kɛ e la cɛ yɛrɛ t'a kalama k'a fɔ k'a ye ko dɔ k'e la nka a ye ko dɔ kɛ a y'i tɔɔrɔ ko mɔgɔ bɛ don i mɔgɔ ɲɔgɔn gasi ka sɔrɔ i kala a ye tɔɔrɔ n'a nana baara ka bɔ baarakɛyɔrɔ la e y'i ɲɛ tigɛ k'a bi k'i ɲɛ bila tɛ pereri mɛn n'a fɔ u b'a fɔ cogo min na i tɛ yɛlɛ fɛ kumakan duman tɛ n'a ye min fɔ i dɔrɔn kumakan jugu de bɛ se a kan a ka dumuni bɛ korotu ka sigi a kɔrɔ i bɛ taa ka ji ka i ka ji sigira walima bɛ denmisɛnnin ci ka taa ka taa a fɔ i ba k'a ka ji sigira e tɛ nisɔndiya a kɔrɔ n'o kɛra cɛ caman t'o faamu dɛ n'i y'o kɛ cɛ la dɔrɔn a tɛ foyi faamu tuguni i y'a faamu a tɛ kɛ ten ni cɛ nana fɛn min ka kan ka k'a ye e k'o k'a ye bani kana bɔ n'i ka kuma ye dɛ a wele i k'a sigi kɛrɛfɛ karisa e ye nin kɛ ne na e ye nin kɛ ne na o tuma nin ye ne tɔɔrɔ dɛ e tun man kan k'a kɛ tan dɛ han nin ye ne tɔɔrɔ kana to ka sɔn ɲɔgɔn wɛrɛ ma sa n'i y'o kɛ walahi i bɛ cɛ sɔrɔ n'o y'a sɔrɔ k'a fɔ k'a jo t'a la a b'a f'i ye a karisa tiɲɛ yɛrɛ la n filila yafa n ma cɛ fana i man k'i yɛrɛ bonya o ma dɛ A y' k'i ye cɛ ka ne yɛrɛ bɔ yafa ma dɛ k'a da a kan e filila de ni mɔgɔ fili mɔgɔ ɲuman ye mɔgɔ jumɛn mɔgɔ tun fili a bɛ segin a kɔ i ka segin i kɔ i ka yafa ɲini kana fɔ ko e muso don e ka dugumamɔgɔ k'i man kan ka yafa ɲini a fɛ donc i bɛ yafa ɲini dɔn n'i ye yafa ɲini ni ala taala sɔnna ko i bɛ nɔgɔya don kana bɔ n'i ka kibaruya ye k'i bɛ taa fɔ kɛnɛ ma aw k'a dilan ni ɲɔgɔn cɛ o tuma n'i yɛrɛ fana y'a dɔn k'a fɔ ko k'a fɔ ko a tɛ ɲɛ fiyew aw ma se k'a yɛrɛ dilan aw yɛrɛ dama ni ɲɔgɔn cɛ n'i bɛ taa fɔ dɔ min o k'a sɔrɔ a ka kɛ maa ye maa min b'a la n'o y'a sɔrɔ a ka kan ka furu tigilamɔgɔ ye n'o kɛra bɛn aw ka furuso a bɛ sabati o de ye eh, eh, fɛn aw man kan ka yaala n'aw ka kibaruya ye ka taa fɔ mɔgɔ walima ka mɔgɔ ka wali kumaw lamɛn e muso tɔgɔ jugu kuma nana f'i ɲɛ na e m'a sɛgɛsɛgɛ o de kama ala taala bɛ ka to in jaakum fa yaa ayuhalazina amanu in jaakum faasikun binabayin fatabayanu an tusibu kawman bijahala ko aw mɔgɔ minnu k'aw dara ala taala la in jaakum faasikun binabayin ni fasigi nana aw ma ni kibaru ye jɔn de ye fasigi ye maa min b'a la n'o y'a sɔrɔ la ale de bɛ yaala ka kibaru ta ka taa mɔgɔ wɛrɛw ma donc o tigilamɔgɔ ye fasigi de donc ko n'o nana ni kibaru ye k'aw kana dɔwɛrɛ kɛ dɛ fatabayanu a y'a sɛgɛsɛgɛ k'a ɲini n'a y'o kɛ bɛɛ aw ka fili bɛ dɔgɔya an bɛ ala taala deli ala k'an bɛɛ sɔn a ma ayiwa an bɛ alimami fo a ka ladilikan ninnu na a bɔra ka kumakan minnu fɔ sisan furusakow kan an bɛ lamɛnbagajɛkulu bɛɛ lajɛlen fo fɛn o fɛn tulo b'an kan na sisan o kɔfɛ an bɛ dugawu kɛ kuma minnu fɔla sisan ala k'a mɛnko ɲuman d'an ma ani k'a baarako ɲuman d'an ma imamu kuma laban b'i bolo wa Nin ye ladilikan sabanan ani walima point sabanan sababu sabanan an ye min fɔ sisan o de ye ka mɔgɔw ka kuma ta k'a lamɛn n'o ye sabaranintigiw ye walima aw yɛrɛ ka bɔ n'aw ka kibaruya ye ka taa lase kɛnɛ ma dɔnku ha ni furu ɲɔgɔn fila cɛ ani muso aw bɛɛ lajɛlen kan ka aw janto nin na pour que aw ka furu a ka se ka si sɔrɔ a ka se ka banba a ka se ka sabati n'o kɛra bɛɛ ni ala taala ka dɛmɛ ye ni ninnu sabatira bɛɛ ni ala taala sɔnna k'o bɛ bila point ɲuman kan ni o de aw ka se ka aw yɛrɛ ka problème k'a régler aw yɛrɛ dama ni ɲɔgɔn cɛ aw kana bɔ ni aw yɛrɛ ka taa ka kibaruya fɔ walimɔgɔ ɲɛna nka o bɛ kɛ tuma jumɛn ni aw de sera cɛ fana kan ka se ka se k'a ka problème régler n'a muso ye so kɔnɔ n'o sabatira bɛɛ k'a fɔ ko aw de b'aw ka problème régler so kɔnɔ aw yɛrɛ dama ni ɲɔgɔn cɛ a ka ca ala taala fɛ aw ka furu bɛ san tan san mugan kɛ mɔgɔ t'a mɛn aw la k'a fɔ ko aw delila ka bilen k'a sɔrɔ aw bɛ kɛlɛ so kɔnɔ dɛ aw bɛ kɛlɛ fo ka kɛlɛ fo ka kɛlɛ nka maa si tɛ bɔ aw ka ko kalama mɔgɔ b'a fɔ e ne yɛrɛ ma deli ka karisa ni karisa ɲɔgɔn kɔnɔ sɔrɔ bɛ kɛlɛ koyi nka' aw sera k'aw ka ko la ko dilan aw ni ɲɔgɔn cɛ aw ma bɔ n'a ye ka taa di mɔgɔ wɛrɛ ma mɔgɔ wɛrɛ da ma don aw ka kuma na O tuma ni a tɛmɛna aw yɛrɛ ka niveau la k'aw ma se k'a régler aw yɛrɛ ye n' aw bɛ taa fɔ mɔgɔ ye a y'a woloma dɛ a y'a woloma aw bɛ taa fɔ maa min ɲɛna o ka kɛ maa laadiri ye maa ɲɛnama maa sabati de nka ka taa fɔ suguda la e terimuso de bɛ yen fɛ ka taa fɔ ɲɛna la bɛ yen fɛ ka taa fɔ ɲɛna o t'i bila sira ɲuman kan dɛ Wallah u b'i bila sira min o de ye tiɲɛn sira u b'a fɔ i ye karisa e bɛ sɔn nin ma e de bɛ sɔn ne tɛ ne tɛ sɔn ma ne tɛ kamalen wɔɔrɔ mɔgɔ bɛ ja kan wɔɔrɔ la k'a sɔrɔ a ɲɔgɔn ba tan bɛ k'ale la a b'a supporter bɔ foyi tɛ bɔ a la a b'a ɲini dɔrɔn k'i ka furu sata a b'a la dɔnku ni nin kɛra dɔrɔn n'a ye nin sira ninnu ta ka ca ta fɛ ala taala bɛ an dɛmɛ furuso a bɛ diya an bɛ min ɲini a kɔnɔ n' o de ye furusabaliya ye o fana bɛ sɔrɔ a kɔnɔ an bɛ ala taala deli ala k'an bɛɛ sɔrɔ a an bɛ fɔ Dɔnku an selen an ka sigi kuncɛ la an b'a fɔ assalamu aleykum warahmatullahi wabarakatuhu a k'an bɛn émission wɛrɛ